masahaba ake ndi onse amene amatsatira ziphunzitso zake mpaka na tsiku la chimaliziro pa nthawi ino tikhala tikugawana hadithi imodzi ndipo hadithi imeneyi ndi imodzi mwa mahadithi otchuka komanso mahadithi aatali atali komanso amene mkatikati mwakemo mukupezeka mawu okhwima kwa basi ndipo hadithi imeneyi ikupezeka mu sahihi al-bukhari sahihi muslim jami at-tirmidhi ndi maha- mabuku ena onse odziwika mu mabuku a hadith kupatulako musnad ahmad imamu ahmad hadith imeneyi sanaipange include mu al-musnad buku lake ndipo maulama amapereka reason yoti hadithi imeneyi sikupezeka mu musnad ahmad kamba kuti hadithi imeneyi sidagwirizane ndi format imene amagwiritsa ntchito imamu ahmad bun hambal popanga include mahadith popanga compile mahadithi mu buku lake la almusnad hadithi imeneyi yalongosoledwa ndi aisha radhiyallahu anha ndipo mawu a mtumiki akupezeka chakumapetopeto kwa hadithi imeneyi that's why imamu ahmad sanayipange compile hadithi imeneyi mu buku lake ndipo imamu an-nasai hadithi imeneyi wayipanga wayibweretsa mu buku lake la sunan an-nasaiyu koma mosiyaniranapo ndi mabuku ena kamba kakuti iyeyo hadithi imeneyi wayifotokoza kuti amafotokoza nkhani imene ili mkatikati mwa hadithi imeneyi ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam pamene alembi ena onse ayipanga ayifotokoza hadithi imeneyi kuti amafotokoza ndi aisha radhiyallahu anha ndipo mascholars ena amafotokoza kuti imeneyi idali mistake imene anachita imamu annasaiyu popanga compile hadithi imeneyi ndipo hadith imeneyi imadziwika ndi dzina lakuti hadith ummu zari hadithi ya ummu zari zimenezi zili choncho kamba kuti mkatikati mwa hadithi imeneyi mukukambidwamo nkhani ya ummu zari nde monga mwa chizolowezi chathu tiwerenga hadithi imeneyi ndipo chakumapetopeto kwakeko ndi kumene tidzagawaneko mfundo zina zofunikira zimene tikuziphunziramo kuchokera mu hadithi imeneyi ndipo mmene ndinafotokozera muja kuti hadithi ikupezeka m'mabuku osiyanasiyana a mahadithi hadisi yathu tiyitenga kuchokera mu jamia ya tirmidhi ndi mmene tikhala tikuwerenga hadisi imeneyi ndipo imamu tirmidhi akuyamba hadisi iyi ndikulongosola kuti haddathana aliyu bun hujri kuti adatifotokozera aliyi ibn hujri ndipo zimenezi zikutanthauza kuti ameneyu ndi mmodzi mwa aphunzitsi amene adamuphunzitsa imamu tirmidhi

bun urwa amene adayimva hadithi kuchokera kwa brother wake mchimwene wake abdullah ibn urwa an urwa amene adayipanga narate hadithi kuchokera kwa urwa amene adali bambo ake an aisha iyeyo adapanga narate hadithi imeneyi kuti adayimva kwa aisha qalat aisha anafotokoza kuti

makhalidwe ake kuti mamuna wake ndi wotani ndipo adagwirizana kuti aliyense sakuyenereka kubisa chilichonse pa zimene azikambazo akamba zoona zokhazokha mosaonjezera kapena kupungula aliyense akamba zokhudzana ndi mamuna wake ndipo nkhani imeneyi akuifotokoza ndi aisha nkhani yokhudzana ndi azimayi 11 amene amakambitsana zokambitsana ndipo maulama amene apanga sharh amene ayifotokoza hadisi imeneyi amafotokoza kuti nkhani imene ikufotokozedwa pameneapayi amayifotokoza ndi aisha kumufotokozera mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam ndipo aisha amafotokoza nkhani imeneyi pambuyo pa salatu isha kumufotokozera mtumiki ndipo nkhani imene ikufotokozedwayo idachitika mu nthawi ya ujahiliya kapena nthawi yoti aluya chisilamu sichidawapeze nde idachitika mbuyo mwa utumiki wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi mmene idachitikira nkhani imeneyi nde aisha akuyamba kufotokoza nkhani ya azimayi okwanira 11 amenewa qalat al ula nde adayamba kufotokoza mzimayi woyamba pa azimayi 11 paja adafotokoza kuti zauji lahmu jamalin ghath ala rasi jabalin waar la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal adafotokoza mzimayi woyamba kuti mamuna wanga ali ngati kanyama ali ngati kanthuli kanyama kamene kali koonda kanthuli kanyama kochokera ku ngamira yoonda kamene kayikidwa pamwamba la pamwamba pa phiri ndipo phiri lake limenenso lili lovuta kukwera la sahlun fayurtaqa kuti phirilo silophweka kulikwera kuti mpakana ukakapeze kanyamako kanyama kayikidwa pamalo apatali kwabasi zoti sizophweka kuti ukakapeze wala saminun fayuntaqal komanso kanyamako si ka quality yabwino yoti mpakana munthu ukachite kuvutikira mpakana kuti ukachite kukwera phirilo kamba koti kanyamako olo ukakapeze sikuti ukapezamo phindu lenileni iyayi akufotokoza mzimayi woyamba kuti mamuna wanga ali ngati kapisi ka nyama ya ngamira yomwe ili yowonda kamene kanthuli kakeko kayikidwa pamwamba pa phiri lomwenso lili lovuta kukwera nde sizophweka kuti kanyama kameneko ukakapeze komanso si- kanyama kakeko si ka quality ya bwinobwino kuti mpakana ukachite kuvutikira kukwera pali zinthu zina umaona kuti a izizi nzoti olo ndivutike kumapeto kwakeko ndipezamo phindu komano kanyama akaka ndi ka quality yofowoka kwambiri ndi ka quality yochepa kwambiri moti sikochitanso mpakana kuti munthu uchite kuvutikira kukwera phirilo kuti ukakapeze qalat thani ndiye analankhulano mzimayi wachiwiri zauji la abuthu khabarah nde mzimayi wachiwiri adanena kuti a mamuna wanga nkhani yake sindiyikamba iyayi inni akhafu alla adharah ndikuopa kuti ndikayikamba nkhaniyo sindingamalizenso iyayi kutchula za mamuna wangayo in adhkuruhu ngati ndingamutchule iyeyo adhkuru ujrahu wa bujrah ndipezeka kuti nditchula zofooka za mamunayo zimene mumazidziwa nkale zimene zili zoonekera komanso zina zimene zili zobisika kutanthauza kuti mamuna ameneyu ali ndi zolakwika zokhazokha, zina zoonekera ku gulu kwa anthu komanso zina zimene zili zoti amadziwa, amadziwana ndi anthu a m'nyumba kudziwa kuti mnzangayo ali ndi vuto lakutilakuti. Ndiye ngati kuli kutchula, nditha kutchula zimene m'madziwa komanso zina zomwe sim'madziwa ndiye nkhani yake sindikamba kwambiri. Pamenepa titha kuona kuti iyayi adaika condition yonena kuti aliyense adzikamba za mamuna wake ndipo asabise, nanga uyu bwanji akunena kuti satchula? kumeneku ndi kulankhula kozambaitsa apapa watchula kutanthauza kuti ineyo mamuna ameneyu ali ndi zolakwika zambirimbiri zina zoti mmadziwa zinanso zoti simmadziwa ndiye pamenepa akukhala ngati sanatchule koma kuti watchula ndithu kuti mamunayo ali ndi zolakwika zambiri ndipo sizofunikira kuti mpakananso ndichite kuyamba kutchula qalat thalitha nde wachitatu adalankhula kuti zauji ala shannak kuti mamuna wanga ndi wamtali koma wopereweredwa pakaganizidwe in antiq ndikati ndilankhule kapena ndikati ndifotokoze zolakwika za iyeyo kufotokoza ma weaknesses ake utallaq ndisiyidwa banja andisiya basi ukwati andichita divorce wa in askut u'allaq ndipo ndikati ndikhale chete osalankhula zomwe amandilakwira ndikhala ngati ndangopachikidwa basi ndisi ndikhala mmene ndililimu osasungidwa bwino kapena osakhazikidwa bwino ngati mmene ayenera kukhalira mkazi kwa mwamuna wake komanso sandisiya ukwati kuti mwina ndikathe kupeza mwamuna amene angakathe kundisamalira bwinobwino monga mkazi ndi mwamuna qalat rabia nde wachinamba 4 adanena kuti zauji kalaili tihama mamuna wanga ali ngati usiku wa ku tihama tihama ndi dera lina ku madera aku saudi arabia dera lina lotchedwa tihama nde mkazi ameneyu akufotokoza kuti mamuna wanga ali ngati usiku wa ku dera limeneli la ku tihama la harrun wala qurrun kuti mamuna wangayo si otentha kwambiri komanso si ozizira kwambiri wala makhafa ndipo palibe mantha aliwonse amene ndimamuopa iyeyo sindimamuopa ndimamupanga konsida monga ngati mamuna wanga sindimamuopa iyayi wala saama komanso sindimaboweka naye nde akufotokoza akumupanga describe mwamuna wakeyo kuti ali ngati usiku wakudera la kutihama amene kumene sikumatentha kwambiri komanso sikumazizira kwambiri kumakhala pakati mpakati wedha yake yakumeneko ndipo mwamunayo samamuopa iyayi samaopedwa komanso samabowa qalat alkhamisa mkazi wa chinamba 5 adalankhula kuti zauji in dakhala fahida kuti mamuna wanga akamalowa mnyumba amalowa ngati kambuku wa in kharaja asida ndipo akamatuluka amatuluka ngati mkango wala yasalu amma ahida ndipo akafika samafunsa zomwe zidachitika iye atachoka kuti panachitika chani pakhomo pano samafunsa zimenezo qalat sadisa nde wachi namba 6 adalankhula kuti zauji in akala laffa mamuna wanga akayamba kudya amamaliza chakudya chonse mbale yonse kuyeretsa in shariba shtaffa ndipo akamamwa

kuti aone kuti ndi ndani amene wagonana pambalipa kapena kuti adziwe madandaulo a mkazi wakeyo kuti mwina make ali ndi zolankhula zina zake akafika pogona amagoneratu basi nde ndi mamuna wakuti amadya kudyera kotheratu kuja kumaliza chakudya chonse komanso akati amwe amamweratu ndipo Akapita pogona amagona kungogoneratu ndipo samayang'ananso kuti ndi ndani wogona pambalipa kapena akuoneka motani kapena ali n'zolankhula. Qalat as-sabi'a Ndiye wa chi 7 adanena kuti, Zawji ayaya'u aw ghayaya'u tabaqa'u, Kuti mamuna wanga ndi woipa, wopondereza komanso opusa mu zochitika kullu da'in lahu da'un chilichonse choyipa chimene ungachipeze mwa mamuna wina wake chili mwa iyeyo shajjak amakumenya mmutu au fallak kapena akumenya mu ziwalo zina ngati sakumenya mmutu sonyeza kuti mamunayu amakhalira kumumenya mkaziyu au jamaa kullan lak kapena akumenya zonse aphatikiza mutuwo ndi ziwalo zina zonse kukumenya ndi ameneyu akupangidwa describe mamuna wa mkazi wa chi namba 7 kuti ndi mamuna woyipa wopondereza komanso wosaganiza bwino ndipo chilichonse chimene mumachiona kuti ndi cholakwika mwa mwamuna wina wake chimapezeka mwa mamuna ameneyu ndipo mamuna ameneyu amakhalira kumumenya mkazi ndipo sasankha malo omenya pena amenye mmutu pena amenye mikono amenye miyendo penanso kumenya ma organs onse qalat athamina ndipo mkazi wachi namba 8 adalankhula kuti zauji almassu kuti mamuna wanga ndi ofewa kapena kuti osisitika ofewa massu arnab kufewa ngati mmene limafewera khungu la kalulu mmene amafewera kalulu ndi mmene amafewera mamuna wa ine

ndi mkazi ameneyo wachinamba 8 akuti mamuna wake ndi wofewa khungu mmene ndi wofewa mmene amafewera kalulu khungu lake komanso kuti ndi wonunkhira ngati mmene kamanunkhirira ka chomera kameneka ka zarnab qalat tasia nde adalankhula mzimayi wa chinamba 9 zauji rafiu limadi nde adafotokoza kuti mamuna wanga ali ndi chipilala chimene chimapanga hold tenti yake chachitali kwa amene tidayionapo tenti pakatikati pakepo pamabwera chitsulo china chake chimene chimayipanga hold tenti ija kuti ikhale yotalikirapo ndiye mzimayi amene akufotokoza kuti mwamuna wake ali ndi chipilala chimene chocho chachitali chimene chimapanga hold tenti yake Tau- twawiru najadi ndipo pamalo amene amasungirapo chida chake mpeni malo amene amasungira mpeni kwa amene mwina tidaonapo ka mafilimu mpeni uja umasungidwa umas, umachita kusololedwa mipeni imene amayenda nayo anthu akale aja imachita kusololedwa pena pake nde malo amene amasungira malo amene malo amene amasungira mpeni umenewo akufotokoza kuti malo amenewo ndi aatali zomwe zikusonyeza kuti ndiye kutinso mpeni umene umalowa pamenepo umakhala mpeni wautali kwa basi adhimu adhimu ramadi komanso mnyumba mwa munthu ameneyu mwa bambo ameneyu muli phulusa lambiri qaribu qaribu lbaiti min annadi ndipo akufotokoza kuti qaribu lbait nyumbayo ili pafupi min annadi ili pafupi ndi panadi nadi ndi malo amene Aluya amakonda kukumana pom- ndikumakachitapo masewera osiyanasiyana makamaka kulakatula kulakatula ndakatulo ndi ma social gathering amenewo amatchedwa kuti ndi manadi nde akufotokoza kuti nyumba imeneyi bambo ameneyi wa mkazi amene ali pa namba 9 mwa azikazi 11 aja akufotokoza kuti mamuna akeyo ali ndi nyumba yomwe ili yayitali kwabasi komanso kuti ali ndi malo aatali oyikirapo mpeni komanso m'nyumba mwake muli phulusa lambiri ndipo nyumba yakeyi idamangidwa pafupi ndi pamalo pamene pamakhala kusonkhana anthu kapena kuti pamakhala msonkhano wa anthu qalat al-ashira ndipo adalankhula mzimayi wachi namba 10 zauji malik mamuna wanga ndi malik wama malik kodi malik ndi ndani kumene kukulankhula mowanyaditsa azimayi anzake kuti kodi malik mungaganize kuti ndi otani malikun khairun min dhalik malik ndi mamuna oti ndi wabwino kwambiri kuposa mmene inuyo mungaganizire lahu ibilun iyeyu ali ndi ngamira kathiratul mabarik ndipo zambiri mwa ngamirazo zimasungidwa m'malo ake amosungira ziweto zambiri zimasungidwa mkhola mwake qalilatu almasarih ndipo ndi zochepa mwa ngamirazo zimene zimasiyidwa kuti zipite zipititsidwe kumalo odyera

apa pa nthawi iliyonse tizingidwa akufotokoza mkazi wa maliki kuti mamuna wanga ndi maliki ndipo maliki ndi wabwino kwambiri kuposa mmene inuyo mungaganizire iyeyo ali ndi ngamira zambiri ndipo pa ngamira zambirizo zambiri amazisunga pa khomo ndipo ndi zochepa mwa izo zimene amazitumiza ku malo odyera ngati mmene timapangira muja kuzitumiza mbuzi kaya ng'ombe kudambo kuti zikadye nde akufotokoza kuti maliki ngamira zambiri amazisunga pakhomo ndipo ndi zochepa zimene amazitumiza kumalo okadyerawo ndipo zimene zitsala pakhomozi zikangomva kuyimba kwa kachoyimbira kena kake zimadziwa kuti apapa ndiye basi tizikhala tikuzingidwa nthawi imeneyi imene ndafotokoza kuti imene inali nthawi ya jahiliya nde amati akafuna kuti afuna aka- akaphe ng'ombe kapena akaphe ngamira akaphe ziweto amayimbitsa kachoyimbirako kaching'wenyeng'wenye kamene amayimbako monga tikufotokoza kuti imene inali nthawi ya ujahiliya nde amayimba ma musical instrument nde akamapita kukapha amamenya kachi- kachingerengere kapena ka- kachoyimbitsa kalikonseko nde ziwetozo zimadziwa kuti apapa tikufuna kuphedwa nde osadandaula ngati zimene akulankhula azimayizi sizikumveka tifotokoza kumapeto kwa hadithi imeneyi zomwe mzimayi wina aliyense akutanthauza pa mawu amene awalankhulawo qalat alhadiyata ashr adalankhula wachinamba 10 zauji abu zari adalankhula kuti amuna anga ndi abu zari wama abu zar'i kodi abu zar'i ndi ndani kulankhula monyadira anasa min huliyi udhunayya kuti abu zar'i wandigulira zinthu zodzikongoletsa zodzikongoletsa nazo kuti ndizikongola mpaka na makutu anga alemedwa ndi zozikongoletsa zomwe ndikuziyika

ndikusangalatsidwa nane mmene ndilili ndiku- ndikusangalatsidwa ndithu sonyeza kuti iyayi zinthu zikuyenda moti mpaka na mamuna wake akunyadira wajadani wajadani fi ahli ghunaima kuti adandipeza ineyo ndili m'banja lovutika bishaqin banja limene ali lovutika kwambiri fajaalani fi ahli sahi fi ahli fi ahli sahilin ndipo ananditenga ndikundipe- ndikundiyika ine m'banja lomwe lili ndi ngamira wa atwitin wa daisin wa munaqi ndipo adandiyika m'banja lomwe lili ndi ngamira anandiyika m'banja lomwe lili ndi mahosezi komanso ngamira minda komanso anthu antchito omwe amaziyang'anira zimenezi komanso kugwira ntchito m'minda m'menemo fa indahu aqul ndipo ineyo ndikakhala ndi iyeyo abu zariyo ndimalankhula zakukhosi kwanga zakumtima kwanga ndimalankhula fala uqabbah ndipo sindimanyazitsidwa pa zomwe ndikulankhula ndimamveredwa wa arqud fa atasabbah ndipo ndimagona mpaka nakucha kugona osasokoseredwa kapena kudzutsidwa ndimagona mmene ndafunira mpaka nakucha wa ashrab fa atasa wa ashrab fa ataqammah ndipo ndimamwa mpaka na kufika posiya ndekha kukhuta bwinobwino nde akuyamikira umu zari'i mmene amamuyang'anira mamuna wake abu zari'i kuti amampatsa zinthu monga mkazi kuti azi- azikongola ndi amampatsa zomukongoletsa komanso akudya bwino moti mpaka na iyayi akunenepa ndipo mpaka mamuna wakeyo akusangalatsidwa ndi mmene akuonekera ndipo akuyamikiranso kuti iyeyu adachokera ku banja lovutika koma poti anakwatiwa ndi abu zar'i mpaka na pano ali mu banja lomwe lili ndi mahosi ngamira minda komanso antchito ndiponso akuyamikira kuti abu zar'i ndi mamuna amene amamulola iye kuti alankhule zakukhosi kwake ndipo amamumvera samamuchita ignore komanso akuyamikira kuti amakhala ndi nthawi yokwanira yogona komanso akuyamikira kuti amamwa ndithu bwinobwino zakumwa zimapezeka amamwa mpaka nakufika posiya poti yayi apa ndathekano osati kuchisiya chinthu chikukoma kamba kuti chinthu chidalipo chochepa nde ummu zar'i akupitiriza kufotokoza mumtundamo amakamba zokhudzana ndi mamuna wake abu zar'i nde apano akufuna kukamba za mayi ake a mamuna wake

ndi yotakasuka ibn abi zari ndi akupitirizaso kudzakambano za mwana wa abu zari kuti mwana wa, ab, wa abu zari fama ibn abi zari kodi mwana wa ibn mwana wa abu zari ndi wotani mudjauhu kamasalli shatba kuti bedi

umu ummu zar'i wayamikira kukamba za mayi ake wa mayi ake abu zar'i komanso wakambamo mmenemu za mwana wake wa abu zar'i kusonyeza kuti ali naye mwana abu zar'iyo yemwe watchulidwa mumu kuti ndi ibnu abi zar'i ndipo akufotokoza kuti mwana amene kapena kamnyamata kameneka kali ndi bedi laling'ono osati lalikulu komano bedi laling'ono lochepa ngati mpeni ndipo kamwananso kameneka kamakhutitsidwa ndi zinthu zochepa sikalira zambiri yayi

bambo ake komanso amamvera mayi ake mil'u kisaiha komanso ali ndi thupi labwino si thupi lonyentchera koma ali ndi thupi labwino wa ghaidhu jaratiha ndipo amachiti- amachitira nsanje kapena kuti amachititsa nsanje neba wake amachititsa nsanje ndipo maulama ena pamenepa atanthauzira kuti amachititsa nsanje azimayi anzake a mzimayi uyu ummu zar'i akazi anzake amamchitira nsanje kaamba ka mwana wake ameneyo amene ali naye jariyatu abi zar'i nde tsopano apano akukambano za wantchito wa mkazi wa abi zar'i fama jariyatu abi zar'i mungamudziwe bwanji wantchito wa abi zar'i la tabuthu hadithana tabthitha samatulutsa nkhani zathu kukangozikamba kwina kutenga nkhani za m'nyumbamo nkumakazikamba kwina kuti abwana anga zakuti zakuti mwana wa abwana anga zakuti zakuti samatulutsa nkhani zathu nkukazifalitsa wala tunakithu miratana tankitha komanso samaononga chakudya chathu pophika chakudya chochuluka kwambiri kuti china chionongeke samaononga chakudya chathu wala tamlau wala tamlau baitana tash- ta'shisha ndipo samayipitsa m'nyumba mwathu ndi woti amagwira ntchito ife tilipo mabwana tikuona komanso amagwira ntchito ife titachoka pali ena antchito ena kuti amangolimbikira ntchito pamene bwana ali pompo koma akachoka bwana kusiya komano iyeyu samayipitsa m'nyumba mwathu amagwira ntchito mosamalitsa ife tikhalepo olo tisakhalepo ntchito amagwira bwinobwino nde tikaona pamenepa ummu zar'i sikuti wangowayamikira amuna ake abu zar'i aa koma wayamikira abu zar'i komanso ndikuyamikira kuti ali ndi mayi wawo wabwino amene adawabalayo ndi wabwinonso mzimayiyo wamuyamikira komanso sadasiyire pompo komanso wayamikira mwana wam'muna wa abi zar'i kuti ndi mwana wabwino amakhutitsidwa ndi zochepa ndi zina zotero komanso sadasiyire pompo koma wayamikira mwana wa mkazi wa abi zarei kuti ndi wamakhalidwe abwino ndi zina zotero komanso sadasiyire pompo mpakana wakayamikira wantchito amene adamulemba ntchito abi zarei kuti ndi wamakhalidwe abwino qalat akupitiriza kufotokoza aisha nkhani ya azimayi aja ndipo ali pa ummu zari ndiye ummu zari pambuyo poti wafotokoza kuwachemerera abu zari komanso mayi wawo komanso mwana wake wa abu zari wamuna ndi wamkazi komanso kamba za wantchito kenaka akufotokoza nkhani yomvetsa chisoni yomwe akuti kharaja abu zar'in kuti tsiku lina abu zar'i adachoka wal autwabu tumkhadh ndipo nthawi imene adachoka abu zar'i idali nthawi imene ngamira zimakhala zikukamidwa mkaka falaqiya mar'atan ma'aha waladani laha nde adapeza mzimayi koyendako adapeza mzimayi amene adali ndi ana awiri kalfahdaini yalabani min tahti khasriha birrumanataini kuti mzimayi ameneyu adali akusewera ndi ana aja ana awiri fatallaqani wanakahaha ndi abu zari adandichita divorce kapena kuti adandisiya ukwati wanakahaha ndi adamukwatira mzimayi uja fanakahtu badahu rajulan sariya nde inenso pambuyo posiyana ndi abu zarii ndidakwatira ndi munthu wina mzibambo wa ulemerero wake nde akufotokoza ummu zarii kumufotokoza mamuna amene adamukwatira pambuyo pakutha banja ndi abu zari akufotokoza kuti rakiba sariyan ndipo adali ndi chokwera kapena kuti adali ndi hosi yomwe idali ya mtengo wapamwamba sonyeza kuti adali mamuna wochita bwino wa akhadha khatiya komanso adali ndi mpeni umene amakhala nawo kapena umene amayenda nawo monga tikudziwa kuti nthawi imeneyi anthu amayenda ndi mipeni ngati chinthu chodzitetezera nde iyenso adali ndi mpeni wabwino kwabasi zomwe zisonyeza kuti adali munthu wachuma komanso adali munthu wamphamvu wa araha alayya na'man thariya ndipo adandipatsa chuma chochuluka kwabasi wa atwani min kulli raihatin zauja ndipo adandipatsa chilichonse chabwino chimene munthu ungachiyembekezere kuchokera kwa wachikondi wako waqala nde adalankhula kapena kuti amalankhula kundiuza kuti kuli umma zari'i udzidya ummu zari'i zakudya zimenezi udzidya wamiri ahlak ndipo zinazo udziwapatsanso akubanja kwanu kapena kuti akufamily ya kwanu zomwe zikusonyeza kuti mamuna adali wabwino kwa umu zarii komanso kwa akubanja kwake kwa umu zarii komwe amachokera iyeyu umu zarii

abi zar'i zomwe zikutanthauza kuti ummu zar'i amakumbukirabe za mamuna wawo oyambirira amene ndi abu zar'i ndipo akuziona kuti zimene zilizonse zambiri zimene mamunayo akupereka wachiwiriyo sizikukwanirabe ngati chikondi chimene amachipeza kuchokera kwa abi zar'i

sindidzakuchita divorce iwe aisha sindidzakusiya ukwati hadith yathu yathera pamenepa tsopano ino ndi nthawi yakuti tiyang'ane matanthauzo a zomwe azimayi aja 11 amalankhula ndipo zimenezi ndi zofunikira kwambiri especially kwa ife azibambo amene tili pa banja komanso kwa awo amene akuyembekezereka kulowa m'banja kuti ndizofunikira kuti zimenezi tizidziwe kamba kuti ngakhale kuti nkhani iyi ndi zo- tizimva zolankhula za azimayi okwanira 11 aja koma kuti azimayi muchibadwidwe amakonda mostly zofanana komanso amadana ndi zinthu zofanana zambiri zimene azimayi ena amadana nazo nzothekanso kuti mkazi wathu atha kudana nazo nde zikufunika kuti tikamve madandaulo amene ali mmenemu azimayi amene aja kuti ife tikathe kupanga improve mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tidamva kuchokera ku mayambiriro kwa hadithi imeneyi kuti nkhani imeneyi amafotokoza ndi mayi wathu a aisha radhiyallahu anha ndipo amayifotokoza usiku baada salatul isha kumufotokozera mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam choncho pamene papali phunziro kapena kuti muhadithi imeneyi muli chilamulo chakuloledwa kukamba nkhani usiku kukambirana nkhani usiku pambuyo pa salatul isha hadithi imeneyi ikusonyeza kuti ndi zololedwa ndipo mahadithi amene abwera osonyeza kuti ndi zoletsedwa kuletsa kwakeko sikosonyeza kuti ndi haramu ayi koma ndikoongosonyeza kuti it is disliked ndi makuruhu chabe kukamba nkhani usiku after isha kamba kuti anthu amakhala kuti atopa ali nzochita zina ndi zina komano basically ndi zololedwa tikuona zimenezo mu hadithi imeneyi kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam amamvetsera nkhani imene amafotokoza aisha usiku komanso tikuona mmene ayenera kukhalira mamuna ndi mkazi wake pa banja kuti mamunayo ola atakhala kuti ali ndi udindo wa- wotani kaya ndi sheikh kaya ndi bwana komabe akuyenera kukhala ndi nthawi yocheza ndi mkazi wake kukamba nkhani zina ndi zina tikuona mu hadithi imeneyi mtumiki sallallahu alaihi wasallam adakhala ndikumamumvetsera aisha akufotokoza nkhani e, ndi nkhani imene amafotokozera pamenepa idachitika nthawi ya jahiliya chisilamu chisadawafike aluya koma mtumiki adakhalabe ndikumamvetsera nkhani imeneyo nde sizimakhala bwino mkazi wathu akakamba nkhani kumati "Ah, nkhani imene ndayimva kale ah, nkhani imene inandikwana sometimes ndi zabwino kumvetsera nkhani and mkazi akamamveredwa amamva bwino kwabasi amaona kuti akuwerengedwa and zimenezonso mwina tazimva kale kwa azimayi ena amene akulankhulanso mu nkhani muja tikuona kuti mkazi amamva bwino akamamveredwa adzifotokoza iwe udziwonetsa kuti uli ndi chidwi mu kulankhula kwa mkazi woyamba uja adafotokoza kuti mwamuna wake ali ngati nyama ya pa nyama ya ngamira imene ili yowonda ndipo nyama yake imene ili ya poor quality komanso nyamayo yakayikidwa pamwamba pa phiri zimenezi zikutanthauza kuti mamunayo ndi wodzikweza ndi wodzikweza amadzitenga kuti iye ndi wapamwamba nde umoyo umenewu siwofunikira kwa mzibambo kuti basi aziziva kuti ah ineyo ndiye basi ine number 1 ndipo akufotokoza mkaziyo kuti sikophweka kuti kanyama kamene kali pamwambako ukakapeze zomwe zikutanthauza kuti mamunayo adali wovuta woti sikophweka kuti ukampeze mpakana ukafike poti wamusangalatsa komanso sikuti kanyamako ati ukakapezako sikutinso ndi konenepa kuti mpakana nkochita kufunikiranso kuti mpakana uchite kuvutikira kuti ukakapeze zomwe zotanthauza kuti olo ngakhale kuti mamunayo amusangalatse chotani komabe sikuti olo mamunayo akakhala kuti wasangalatsidwa wapangidwa zimene akufunazo amampatsanso chisangalalo mkaziyo aa ndiye mamuna sakufunika kukhala otere and titha kuona kuti zimenezi situation ikapitirira ndiye kuti mkaziyu apempha basi kuti asiyidwe ukwati allah atitalikitse mu ma situation oterewa mkazi wachiwiri adalankhula kuti mamuna wanga nkhani yake sindingayikambe iyayi chifukwa ndikuopa kuti ndikati ndiyambe ndingoyiyambapo sindiyimaliza ndipo olo ndikati nditchule zolakwika za mamuna wangayo ndiye kuti nditchula zomwe mukuzidziwa ngakhalenso zina zomwe musakuzidziwa nde zikusonyezanso kuti mamuna ameneyu si wabwino ayi ndipo tiyesetse ndithu to the best of our ability kukhala amuna abwino ndi kusakhala ngati mamuna ameneyo kamba kakuti palibe mkazi amene angakondwere kukhala ndi mamuna otere endi penanso ife tidzitha kuzifunsa kuti kodi mmene ndimachitira inemo mmene ndimamthiritira ine mkazi wangayo mwana wanganso wamkazi azidzathiritidwa mmene ndikumthiritira ine mkazi wangayo tikuona kuti mamuna ameneyu zolakwika zake zinali zoti mpaka nakunja kumadziwa mpaka nanso mnyumba kumadziwa chifukwa pali anthu ena amakhala abwino kwa azinzawo koyendako koma kunyumba ndi amakhala munthu oyipa zomwe zikusemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki mtumiki adafotokoza kuti abwino mwa inu ndi amene amakhala abwino kwa azikazi awo kapena kwa kubanja kwawo ndi m'bambo asakhale oyipa mzibambo yoti akangofika pa khomo ana onse nkuthawira ku chipinda kukagona kapena mkazi kukhalira nkhawa kuti "Ei, abweraku akafuna andimenye tsopano ndi tiyesetse kusakhala ngati mzibambo ameneyu amene akufotokozera kuti ndi oyipa ndipo zoyipa zake zambiri kwa basi zoti akaziyamba mosi kuti angazimalize pali zina zoti anthu amazidziwa nkale komanso zina zoti anthu samazidziwa ndipo mkazi wachitatu adafotokoza kuti mamuna wanga ndi wamtali koma kuti o- osaganiza bwino kutalika ndi chinthu chabwino mmene tonse tikudziwira kuti allah adalenga anthu mosiyanasiyana ndipo kwa aluyaku akamawerengera kuti munthu wamtali chimenecho ndi chinthu chabwino koma kuzanena kuti munthu wamtali wosaganiza bwino ndi zomwe zikusonyezani kuti mawu aja alankhulidwa monyazitsa kuti ndi munthu wamtali koma wosaganiza bwino mmene amaonekera ndi maganizidwe ake nzosagwira ayi ndikufotokoza kuti ine ndikatendala- ndikayekeza kuti ndilankhule za madandaulo amene ndili nawo andisiya ukwati ndipo ndikati ndikhale chete ndiye ndikhala ngati basi ndili pakati n'pakati poti sindingasiyidwe ukwati ndikukapeza mamuna wabwino amene angathe kuona value yanga ndikundichita treat bwino ngati mkazi mmene ayenera kukhalidwa pa banja komanso ndikati ndikhale chete ndekuti ndipezeka kuti ndizingovutika situation yanga sisintha ndiye ndinena ngati kuti mkazi ameneyo akukhalira mphepete ena nkumafunsa kuti nangano ngati akukhala chonchi nchifukwa chani sakupempha kuti mamuna akeyo amusiye ukwati yankho ndi lakuti si azimayi onse amene amakhala mu banja kamba ka chikondi pamakhalanso zifukwa zina zimene amakhalira mwina aberekera ana limodzi ndi mamunayo ana angapo ndiye akuona kuti ndikati banja lithe anawa avutika kapena yayi mamunayu amathandiza anthu akwathu ndiye tikati banja latha akwathu avutika ndi zina zotero kapena iye akuona kuti iyayi akandisiya ukwati amenewo ndiye sindingapezenso basi banja lina ndiye anthu amatha kukhala m'banja osati kamba ka chikondi chokha kapena kuti ali osangalatsidwa ndi wokondedwa wawo koma kuti pali zinthu zina ndi zinanso zimene akuziyang'anira kuti zitha kusokonekera akasiya ukwati kapena akapempha kuti asiyidwe ukwati allah atitalikitse ku ma situation ngati amenewo mkazi wa namba 4 adafotokoza kuti mamuna wanga ali ngati usiku wa ku Tihama ndipo tinafotokoza kuti ku Tihama ndi limodzi mwa dera la ku saudi arabia ndi kufotokoza kuti dera limeneli ndi losazizira kwambiri komanso losatentha kwambiri zomwe zikutanthauza kuti mamuna wakeyu ndi mamuna wabwino moti akapsa mtima samapsa mtima mopitirira muyezo komanso akasangalala samasangalala mopyola muyezo mokhala ngati ino mpaka kuzerezeka amakhala wapakati mpakati akapsa mtima amalankhula komano amabweza moto malankhulidwe ndiye akupitiriza kufotokoza kuti ndipo sindimamuopa komanso sindimaboweka naye mmenemo ndi mmene akuyenera kukhalira mamuna wa chisilamu mamuna wotsatira sunna inde mubanja s- anthu sikuti amangosekerera nthawi zonse nthawi zina anthu amapsetsana mitima zimachitika koma kuti pamene munthu wakwiya akuyenera kubweza moto akuyenera kukumbukira kuti mkazi ndi munthu amalakwitsa komanso nthawi zina amalondola nthawi zambiri ndiye nthawi zina ndi bwino kupanga overlook mamistake a munthu kapena kumulangiza mwaubwino ngati mmene akuyamikira ndipo mkazi ukamatero amayamikira kwabasi ngati mmene tikuonera mzimayi ameneyu akuyamikira kuti mwamuna wanga ali ngati dera la- lakuti lakuti satentha kwambiri komanso sazizira kwambiri ndipo sindimamuopa osati mkazi adzingokhalira mantha basi kukhala ngati kuti amene adakwatirana nayeyo ndi chilombo kapena ndi wa boxing kuti ndikangoti ndatere ndekuti ndi mbama imeneyo ndikati ndatere ndekuti basi andipanga chakuti chakuti akufotokoza kuti yayi mamuna ake samamuopa adzikumbukira kuti uyu ndi companion wanga ndi mzanga ndithu amene ndimamasukirana naye kuchita zina ndi zina zomwe sindingachite ndi anthu ena wachi 5 akufotokoza kuti mamuna wanga akalowa amalowa ngati kambuku ndipo akamatuluka amatuluka ngati mkango pamenepa zikutanthauza kuti mamuna ameneyu kuti akamati amalowa ngati kambuku ofotokoza amafotokoza kuti kambuku akalowa pamalo pake pamene amapita kukagona samakhala bize kuyang'anayang'ana kuti kodi pamalo pano napasiya bwanji nanga pakuoneka bwanji alibe nazo zimenezi akangolowa basi amafika kukagona nde akufotokoza kuti mamuna wangayo akalowa mnyumba amalowa ngati kambuku sonyeza kuti sakhala bize kuyang'ana kuti kodi apapa ndinapasiya bwanji apa zinatani kodi pakhomo pano munakhalapo bwanji zimenezo salabadayi ndiye mamunayo akalowa akuti amalowa ngati kambuku ndipo akamatuluka amatuluka ngati mkango nde choyambacho chalankhulidwa posonyeza mkhalidwe woyipa chifukwa mamuna akafika pakhomo ayenera kufufuza ndinakusiyani bwanji mwana anapita ku sukulu wowo pali vuto lanji pakhomo pano zimenezo mamuna akuyenera kuziyang'ana usati kungofika basi ukafika ukagona osalankhulana ndi munthu mawa akudzambatuka ndiye kumbali yakuti akufotokoza kuti akamachoka amanyamuka ngati mkango imeneyi ndi mbiri yabwino zikusonyeza kuti mamunayo amachoka ndi mphamvu kupita kukasakasaka mariziki mamuna asakhale pakhomo kukhalira bawo basi dzuwa lonse kukhalira kucheza kuonera filimu lonse ili kumapita dzuwa koma kuti achoke pakhomo akasakasake mariziki ndiye akumuyamikira mamunayo kuti amanyamuka ngati mkango ndi zimphamvu kukasakasaka mariziki nde akumalizitsa kufotokoza kudandaula wachifaiviyo ndikunena kuti ndipo samafunsa zomwe zidachitika mbuyo mwake kuti safunsa kuti pakhomo panali bwanji ndipo point imeneyi tayitchula kale mbuyomo mzimayi wachi 6 adalankhula kuti mamuna wanga akamadya chakudya amamaliza chonse m'mbale kuyeretsa mbe ndipo akamamwa amamwanso chokumwa chonse kumaliza mkapu ndipo akagona amagoneratu ndipo samatembenuka kuyang'ana kuti wagona pambaliyo ndi ndani komanso akuti chani nde umenewunso ndi mkhalidwe wina umene usali wabwino omwe mamuna wa chisilamu akuyeneka kuupewa kuutalikira kudya munthu azidya mwa moderate usati kudya mbale ana akudikira pambalipa bambo osasiyamo kalikonse nde umenewu ndi mkhalidwe woti oyenera kuupewa kuti pena kumasiyako ndithu palibe vuto nthawi zina kumaliza mkazinso asangalala kuti aaa nde kuti chakudya chimene naphikija chidakoma koma nthawi zina kumasiyako ndithu ndipo akupitiriza kuti akagona amagoneratu zomwe zikutanthauza kuti akangodya muja amakhala kuti wakhutitsa nkukangofikira kudziponya kuti phii nde kuti sakhalanso ndi nthawi mmene akufotokozera kuti samatembenuka kuti aone kuti ndani wagona pambalipa pamene nthawi imeneyi imakhala kuti nthawi yakuti mwina mkazi akambe zina ndi zina kapena nawonso umulankhule nkhani zina ndi zina komanso nthawi yopanga banja nde osakhala kuti basi kungofika kubediko ndi chitulo chokhachokha basi mawa chitulo chokhachokha koma kuti kumakhalabe ndi nthawi yokhalira malo amodzi ndi mkazi ngakhalenso kusakhala limodzi komano kucheza kokha kulinso kokwanira kwabasi kwa mkazi amasangalala kwambiri akamapatsidwa nthawi mkazi wa chinamba 7 adalankhula kuti mamuna wanga ndi woyipa komanso wopondereza ndipo chilichonse choyipa chimene mungachipeze mwa mwamuna wina wake chili mwa iye ndipo ali ndi khalidwe lomenya akumenya kumutu ngati satero ndiye kuti akumenya maorgans ena muziwalo zina komanso ngati zaphweka ndiye kuti apeza kuti akumenya thupi lonse mutu ndi ziwalo zina zonsezo nde umenewuso ndi mkhalidwe woyipa umene mamuna wa chisilamu akuyenera kuupewa kumangoti mkazi akangolakwitsa pang'ono ndikho mkazi akangopanga ichi pang'ono basi chibakera mkhalidwe umenewu si wabwino iyayi ndipo ndi mkhalidwe osakhala bwino omwe msilamu akuyenera kuupewa sakuyenera kumangomenya mkazi nthawi zonse ndipo kumenyako ndiye kumamenya mmutu ndi ma delicate organs ena ndi ena zimenezi si zabwino iyayi ndi mkazi wa chinamba 8 adalankhula kuti mamuna wanga ndi ofewa ofewa ngati khungu la kalulu ndipo ngonunkhira ngati fungo la zarnab ndiye tinafotokoza kuti zarnab ndi chomera kachomera kamene kamatulutsa fungo labwino kwabasi kamene kamapezeka m'madera aku madesert ndiye tinafotokoza kuti mmenemo ndi mmene akuyenera kukhalira mamuna kuti kufewako osati khungu chifukwa choti khungu anthu amakhala osiyanasiyana ena ndi zintchito zimene amagwira limakhala khungu lo- lolimba kwabasi koma kuti mmene uyeneka kumutiritira mkazi kumamutirita mofewa ndithu adziona zachikondi komanso iyayi ngati kakupezeka kamafuta kumadzinunkhiritsako ndithu osati mkazi akadutsa ena ake kudutsa mamuna wina kumva fungo mpaka kusilira kuti koma amuna anga akadakhala amanunkhira choncho ndiye kumayetsesabe nthawi zina osangokhala thukuta nthawi zonse inde timagwira ntchito koma nthawi zina zakenso kumayesetsa ndithu kuti at least kafungo kokha madamu aone kusintha mkazi wachinaini adayamikira mamuna wake ponena kuti mamuna wanga chipira chimene chimaholda tenti chimene chimanyamula tenti yake ndi chachikulu ndipo pamene apa zikutanthauza kuti ndiye kuti nyumba imene amakhala kapena nyumba imene adamanga mamuna wake ili ndi space yayikulu kwabasi mkati mwakemo zomwe zikutanthauza kuti iyayi ndi malo oti iyayi akabwera ena alendo sadzasowa pofikira iyayi ndi nyumba yayikulu kwa basi ndiye ngati allah wakufewetsera ma rizq zimenezo nzoyeneka kupanga kukhala ndi malo otakasuka ndiye anapitiriza kufotokoza kuti komanso pamalo pamene amayikapo mpeni wake ndi malo akulu kwa basi zomwe zikusonyeza kuti mamunayu ndi wolimba mtima mamuna ndi mkazi azisiyana osati kubwera wakuba akukhwerechetsa akugwiragwira pawindo bambo nkumadzutsa mzimayi kuti tapitani mukasuzumire kuti zili bwanji kumeneko malo moti bambo ndiye adzikhala patsogolo ndiye mzimayi akuyamikira kuti mamuna wanga even posunga mpeni pake ndi papatali kusonyeza kuti ali ndi mpeni wautali kwa basi ndiye kuti ndi mamuna woti atha kupanga provide protection ku family yake ndiye anafotokozanso kuti mnyumba mwake muli phulusa lambiri zomwe zikutanthauza kuti ndiye kuti mnyumbamo mumaphikidwaphikidwa marisk akupezeka mkazi akamaona zinthu ngati zimenezo amasangalala kwabasi komanso pamenepa zotanthauza kuti amaphikaphika kuwaphikira alendo osati kukabwera alendo kudikira kuti mudikire kaye achoke amenewo ndiye tiziphika bwino ndi adapitiriza kuti nyumbayinso idamangidwa kufupi ndi kumalo komwe kumachitika kapena kumachitika mikumano ya anthu zomwe zikutanthauza kuti nyumbayi sidamangidwe kumbali mothawa alendo iyayi koma idamangidwa pafupi ndi cholinga choti anthu azibwera kudzacheza ndiye zikuoneka kuti mamuna ameneyu ndi wowolowa manja kapena kuti generous man ndi mkazi wachinamba 10 adamuyamikira mamuna wake amene adatchulidwa dzina kuti ndi malik amayamikira kuti malik ali ndi ziweto zambiri kwabasi ndipo malik si munthu waumbombo kamba kakuti ziweto zambiri mu ngamira zimene amasunga zambiri amazisunga pakhomo and kuzisunga pakhomopo ndi cholinga choti akabwera alendo athe kuzinga zina mwa izozo ndipo saumira ayi kamba koti akabwera alendo amayimba kachoyimbitsa kakeko ndipo nkhosa ujeni ngamirazo zimadziwa kuti pano tikufuna kuphedwa nde zikuonetsa kuti mamuna ameneyu alibe umbombo iyayi ndi wowolowa manja mkazi wachinamba 11 womaliza ndi ummu zar'i dzina lake latchulidwa mmenemu kuti ndi ummu zar'i ndipo hadith imeneyi ikudziwika ndi dzina lakuti hadith ummu zar'i hadith ya ummu zar'i sonyeza kuti hadith imeneyi yatenga dzina la mzimayi wachinamba 11yu ndipo iyeyu adayamikira kwabasi za mamuna wake amene ndi abu zar'i amamuyamikira kuti abu zar'i ndi mamuna wochengetera amawagulira akazi akewo omwe ndi ummu zar'i zinthu zozikongoletsera kaya ndi ndolo kaya ndi mafuta ndi zina zotero zofuna mkazi ndipo amayamikiranso kuti ayi akudya bwino moti mpakana thupi likubweramo ndithu ndiponso saku- sikuti akungowapasa zakudya komanso akumawasangalatsa moti mpakana eni akewo amadzimvera amadzimvanso kuti ali pa ndi munthu wofunikiradi kwabasi ndipo amayamikiranso kuti iwowo anali a banja lovutika nkumwe adabadwira koma pakali panopa adaba- adalowa mu banja ili limene lili ndi ngamira mahosezi ndi zina zotero komanso amayamikira kuti abu zarei ndi mamuna wabwino kamba kakuti amakhala ndi nthawi yomamverera madandaulo kapena zimene mkazi wake akukamba despite kuti abu zari'i ndi munthu wazochitachita zina ndi zina koma amakhala ndi nthawi yomverera mkazi wake akulankhula ndi mamuna akuyenera kukhala ndi choncho kukhala ndi nthawi kumva mkazi wake akulankhula zotani zotani ndipo mkazi amamva bwino choncho adziona kuti akumveredwa ndipo amayamikiranso kuti marizqi alhamdulillah m'banja mwawo mumapezeka akumadya mpaka nakufika poti wakhuta komanso kugona amagona tulo labwino ndithu kugona mpaka kudzuka ndi amayamikira kwabasi mmene amakhalira ndi abu zari komanso sadasiyire pompo adayamikira za mayi awo aamunawo that is ummu abi zar'i adayamikira kuti ali ndi chikwama chachikulu kutanthauza kuti ali ndi malo osungira zakudya zambiri zoti akabwera alendo zimakwanira ndithu si mzimayi os- ophi- obisabisa zinthu pena zimatheka mamuna kukhala wabwino koma makolo ake abale ake ovuta komano ummu zar'i akuyamikira kuti pokhala kuti abu zari ni munthu wabwino komanso mayi awonso analinso munthu wabwino komanso kuyamikira sikudathere pompo adayamikira mwana wake wa abu zari mwana wamuna kutinso ndi mwana wabwino bedi lake adatchula kuti bedi lake ili ngati mpeni sonyeza kuti bedi lake sikuti ndilochita kudula moti bwanji yayi ngakhale zili choncho mwanayo amakhutitsidwa ndi zochepa zimene bambo ake akupereka ndipo adayamikira mwana wamkazi wa abu zarei kutinso ndi mwana wabwino mwana womvera zimasonyeza kuti abu zarei ndi bambo wabwino yemwe akulera ana ake kuwalera bwino nde mzibambo pezeka kuti ndi shekhe koma ana ake ndi osalongosoka kwambiri zimene zimachitika kamba kuti ana tinawasiyira ali ang'onoang'ono parenting idavuta kuchoka mmawa kufika madzulo osakhala ndi nthawi yocheza ndi ana aja kapena kuwafotokozera za dini zina zake ndipo kuyamikirako sadasiyire pompo adayamikiranso wantchito wa abu zarei abu zari'i adaonetsetsa kuti alemba ntchito munthu wabwino wa makhalidwe abwino yemwe samatenga nkhani za mkatimo kumakazipereka kwina ndi zina zotero pambuyo polongosola zimenezi nkhani ikutambasukano m'munsimu kuti umu zari'i adapitiriza kufotokoza kuti ngakhale kuti banja lawo lidali labwino chonchi moti amakhutitsidwa ndi amuna awo koma zidapezeka kuti tsiku lina abu zari adanyamuka ndipo adawapeza mkazi wina kwina ndiye adawasiya ukwati iwowa umu zari ndi kukakwatira mzimayi wina uja ndiye kutha kwa banja kunali kumeneko ndipo umu zari adakwatira ndi mamuna wina amenenso adali mamuna ochita bwino koma akufotokoza kuti ngakhale mamuna amene amandichitira zabwino komano mmene ndikumamverera mumtimamu sangandifike ngati mmene ama ndimakhutitsidwira ndi abu zarei ndi maulama ena polongosola pamenepo adafotokoza kuti ngati munthu wapeza mkazi woti sadakwatiwepo ndi mkazi wina woti adakwatirapo zabwino kwambiri ndikutenga mkazi amene sadakwatirepoyo sadakwatiwepoyo ndi zabwino kwambiri point imene ikubwera pa mfundo yakuti ummu zari'i banja linatha ndi abu zari'i koma tikuona akufotokozabe za mamuna wawo wakalekale ndipo akufika ponena kuti akafananiza mamuna wa, wa, wa, amene ali naye pompanoyo ndi mamuna wakale chikondi cha mamuna wapompano sichingafike pa mamuna wakale uja zomwe zikutanthauza kuti kawirikawiri anthu oti anasiyana ukwati pamakhalabe ma feelings ena ake ndiye ngati munthu ali ndi ma choice awiri kukwatira mkazi oti anakwatirapo kale ndi wina oti sanakwatirepo ndi zabwino kwambiri kutenga amene sadakwatirepoyo malingana ndi hadithi imeneyi osati malingananso poyang'ana maumboni ena malingana ndi hadithi iyi apa timvetsetsane sitikunena kuti kukwatira mkazi oti anakwatirapo ndi haramu sitikunena choncho in fact akazi ambiri amene mtumiki adakwatira aja adali kuti adakwatirapo kale ndi amene amawakwatira mkazi amene adamukwatira woti sadakwatirepo adali aisha radiyallahu anha komano point imene tikuyitenga mu hadithi iyi point imene timaifotokozayo